nwa ka njọ njọkwọ nwa ka njọ njọ ee. njọ ka njọ njọkwọ nwa ka njọ aka na ọba ka azụ ewere tinye na mọchụarị abịala ebe anyị etinye ọnụ na nsogbu a na-enwe n'ụmụ abalị unu dasi ogbe ka ihe pastọ eze ama nzọpụta nwe na deliverance Eh? onye ọbụla ga-ekwu okwu ebe ahụ maka na mụnwa ga-anọ n'ukwu chakịrị gwa ya na ọ dị inu ike obi ike obi ọkwụrụ ada akarị onye kụrụ ya ofu onye ada esili ọra mana i nyekata nsogbu nyekata nsogbu ọ dịzịa ka a sị febe gị ka nebukadneza ọ na-eme ka m mee ka ị mara amala o na nwata bunie nna ya enu ọgọdọ ekpuchie ya anya e kpesakatago kpesakata maka gị amaghịzi ebe a ga-esi bido wee kwụsị eh? nke na ọ na-eme m ka m lote ife oke kwuru mgbe ọ nwụrụ oke sị na ihe wutere ya abụrọ na e gburu ya nọ na onye gburu ya wenyetekwara naanị wee jụkwakwa ya na n'ọzọ iko kedu ka a ga-esi n'anya gị iko anyị ama nsọ nwaanyị ike ukwu egwu maka na ọ bụrọ nya ga-edina onwe eze onye agwana m nyụrụ nsị buru n'akwa ya na-akpagharị n'ama wee na-esigbu ọra niile o nwerọ onye egwu kwere gwa ya okwu maka na ọ bụ onye agwana m alụrụmanụ ike obi na-eme elugo be ndị mmụọ na ka fa setịlị aka wee na-achọ ka fa dọkpụrụ ya wee na-asị nya gbanwee o mere na ọfụ ive ive emie adị etube nsị mma ọkwụrụ adị akakwanụ onye kụlụ ya hmm. o wee ive nwata wenye aka enu maazị ibe gee ntị mgbe m bidoro okwu ma asị m na mụ ama anọ n'ukwu chakịrị wee tụọ egwu mma anọ ebe ahụ wee gwa ya na ọ dị inu gwazie anyị arụ anwa ike obi nyụkpọrọ gị na-ekweghị esicha esicha oh, ọkwa ị fụ ị na-agafete mmiri ọcha ana afụ dị ya n'aka nri ana unu ị ga-adị ebe dike bụ nna m nyere nya bụ ana onye ka m na-agafete ofu mbọsị wee fụ ka ike obi nọ n'ebe a na-akpa ganịganị ka nsịkọ m wee sịzị nya kee ife na-eme ebe a ọ sị m na ana bụ nke ya na mụ tinyekwa aka nye ife emie ya na ọ bụrọ mụnwa m wee sị nya si n'ebe a pụta ọ jụ onye ka m wetara ka ụmụ abalị tinye ọnụ wee jụọ anya ka o si wee buru nyanwa nwunye ehe ma mụ onwe m kwa nwa bụ iji enu unu ma na nna m nụrụ nwaanyị n'oge ike obi wee nne m anya wee gbawa m aka n'etiti etiti etiti ehihie na abụọ wee nalụ m nwunye m nwunye m chị ụmụ ịtọ ike obi olee ihe m mere gị ihu- ike obi ị nụ nwunye nke gị dododo hapụrụ m nwunye nke m ike obi

ekwuru m ekwu ekwuru m ekwu nwoke a bụ ajọ ekperima
ọ gịnị kwụrụ ọtọ kwuru ife ị na-ekwu nwoke a bụ ajọ onye ori unu ma ọzọ ọ na-achọ ime eme kịtịkpa gbalie nya isi e, e, kamalụ dọpụ ya ile ife niile ọ na-achọ ime ya mee o sikazi ike o gbuo ụmụ abalị niile sọ nya nwa nọzi n'enu ụwa na-akpagharị wee nie onwe
ọ eziokwu na iru adịrị onye na-anyụ nsị mma mana anyị ga-eji uche wee kụọ ọkpa ka ọkpa were uche wee puo ụka agba ụka agba ọ ka gịnị wee mee ọ ka a rapụ ya mba bịa anyị ga-eji na mgbagbu wee rapụ ọgụ etuto toro anyị na mkpụrụ amụ anyị ga-apịwa ya gbam ọ karịka o fuo anyị ụfụ nwa obere oge ọ kwụsị ụfụ mm. onye amasịrị ọra mm, kedu nke bụ oge ọ bụ na ọ ya ọ sọ ya ka a mụrụ n'obodo a
ụmụ abalị kedu mgbe ife a ga-ebe ọ nara onye nke a ana ya ọ nara onye nke a nwunye ọ fọkwuru ikpe ịgba nara ụka egwu anya mụnye ọkụ na-abịa